Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwanụ akụkọ ndị hiri ụdụ n'izu ụka a. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Onye minista ọrụ n'ala anyị Dave Umahi ekwuola ugbu a na naanị ihe onyeisiala Tinubu gwara ya n'oge ọtụtụ ụmụ afọ ala anyị malitere ịkpọ oku ka ọ rịtuo n'oche ọrụ ya n'ihi ọnwụ nwata nwaanyị ahụ nwụrụ n'ụlọ ya na nso nso a bụ ka ọ gaa n'ihu ịrụnye ọrụ ngo okporo ụzọ ndị ọ na-arụ gbaa gburugburu ala anyị Maazị Dave Umahi rụtara aka na ndị niile na-akpọ oku ka ọ rịtuo n'oche ọrụ ya bụ ndị osochiegbu ndị na-egwu okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ụzọ na-adabaghị adaba onye sinetọ na-anọchite anya ndị mpaghara Abia North n'ụlọ sineti sinetọ Orji Uzor Kalu akọwala ugbu a na n'agbanyeghị na ọ bụghị onye isi ala Tinubu kpatara ọnọdụ ihe isi ike n'ala anyị ka ọ dị ugbu a na ndị bishọp ụka katọlik n'ala anyị gwara onye isi ala nke bụ hoo haa ka ọnọdụ ihe isi ike n'ala anyị na ọnọdụ enweghị nchekwa jiri kwụrụ ka ọ dị ugbu a n'ihi na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-atụrụ onye isi ala Tinubu asị na ihe niile dị mma n'ala anyị ka ọ dị ugbu a onye isi otu jikọtara ndị ụka pentikọst n'ala anyị PFN na mkpirisi bekee bishọp Francis Wale Oke akatọla ndị ụlọ omeiwu etiti ala anyị maka amụma ha ịmapụta iwu machibidoro ikwusa oziọma kraịst n'ime ụgbọala ọ dụrụ ha ọdụ ka ha chewe ihu ha ịchụso ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu n'ihi na o nweghị iwu ọ bụla n'ala anyị nke pụrụ ịmachibido onye nke kraịst ikwusa oziọma Jesu Kristi n'ime ụgbọala maọbụ ebe ọzọ otu onye isiokwu bụ pati ADC Ibrahim Modibbo akatọla ndị nkwado onye isi ala Tinubu maka akatọ niile ha na-akatọ onye bishọp ụka Katọlik Kadinal Onaiyekan n'ihi ịgwa ọchịchị etiti nke Tinubu nọ n'isi ya nke bụ eziokwu ọ rụtara aka na Kadinal Onaiyekan bụ ya kacha tie igba n'ule WAEC n'afọ 1962 na mpaghara sub-Sahara nke Afrịka nke kpaliri onye Sardauna nke Sokoto n'oge ahụ Sir Ahmadu Bello ịchọrọ Onaiyekan gaa n'ụlọ akwụkwọ ya iji too ya maka iti igba ya n'ule WAEC onye minista isi obodo ala anyị Abuja Nyesom Wike akọwala ugbu a na Rotimi Amaechi apụghị inye Atiku mmeri na mpaghara South South n'ihi agwa ọjọọ ndị Amaechi kpasoro ndị mpaghara ahụ n'oge gara aga ndị gụnyere ịtụ ọnụ n'ihu ọha na o so gbochie Goodluck Jonathan inweta mmeri nke ugboro abụọ ya nakwa iwepụ onye isi ndị ọkaikpe n'ala anyị Onnoghen n'afọ 2019 o jikwara ohere ahụ kọwa na pati PDP apụghị inweta mmeri n'ọkwa onye isi ala n'ihi na ọ bụghị n'ime ọnwa isii ka pati dị njikere inweta mmeri n'ọkwa ntụliaka elu ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 ga-eji hazie onwe ha onye isi ala n'ala anyị n'oge agha Biafra hiri ụdụ Yakubu Gowon akọwala ugbu a na ihe mere ha jiri kwụpụ onye okenye ọbụla n'ala Biafra paụnd iri abụọ kwa otu onye n'oge agha ahụ bịara na njedebe bụ n'ihi na ego paụnd ndị Biafra enweghị ihe ngụkọ pụrụ ịgụkọ ọnụọgụgụ e bipụtara ya nke gosiri na ọ bụghị ego a nabatara na mba ụwa ọ gara n'ihu rụtụ aka na ndị Igbo niile nwere akwụkwọ ozi ụlọ akụ ha nke gosipụtara ọnụ ego ha nwere n'ụlọ akụ na ọchịchị etiti kwụghachiri ha ọnụ ego ahụ kpọmkwem Onye ga-eso Atiku Abubakar zọọ ọkwa onyeisiala n'afọ 2027 n'okpuru aha pati ADC, Rotimi Amaechi akatọla obi onyeisiala na ọnụ ndị na-ekwuru ha ma kọwa ọtụtụ nkatọ ha katọrọ ndị bishọp ụka katọlik dịka mkparị nye ndị bishọp ụka katọlik na ndị ụka kraịst n'ala anyị n'ozuzu oke ọkachakwa ndị ụka katọlik n'ala anyị ọ kọwara ozi ahụ ndị bishọp ụka katọlik zipụrụ onyeisiala Tinubu dịka nke bụ hoo haa banyere ọnọdụ ala anyị ka ọ dị ugbu a ụlọ ọrụ ndị soja ala anyị anwụchila ndị soja abụọ Private Onasanya Ifeoluwa nakwa Private Ukpai Onyinyechi maka ịrụrụ ndị na-eme ihe nkiri n'ọba TikTok Peller na Jarvis ọrụ dịka ndị bouncer n'oge ememme alụmdi na nwunye ha nke hiri ụdụ na Lekki steeti Lagos na ngwụcha izu a gara aga ndị ụlọ sineti ala anyị agọọla ụkwụ ha na aka ha ugbu a na ọ bụghị ha mere amụma ịmapụta iwu machibidoro ikwusa ozi ọma Kraịst n'ime ụgbọala kama na ọ bụ ndị ụlọ omeiwu nnọchiteanya etiti mere amụma ahụ onye ga-eji aha pati NDC zọọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 Maazị Peter Obi akpọọla oku ka e nwee nsọpụrụ na nghọta n'ebe okwu gbasara ndị ndu okpukpe nọ ọkachakwa n'oge ha na-ekwu okwu banyere ọnọdụ ala anyị ọ rụtara aka na n'afọ 1998 bụ oge onye popu mere njem nleta bịa mba Naijiria ma gwa onye isi ala Abacha eziokwu ndị dị ike banyere ọchịchị ya o nweghị onye kwutọrọ ya n'oge ahụ onye isi ala Tinubu agbarụọla ihu banyere mgbachi ụlọ ọrụ EFCC gbachikọrọ akpa ego gọọmenti steeti Osun ma kọwa ọnọdụ ahụ dịka nke na-eme ihere o nyere iwu ka ụlọọrụ EFCC gbapụ akpa ego ahụ n'egbughị oge ọbụla ma ka ọ dị Omoyele Sowore akọwala ntụziaka ahụ onye isi ala Tinubu nyere ụlọọrụ EFCC dịka nke o nyere ka ọ dịkwa nnọọ ka na ọ bụghị ya nwa nyere ntụziaka ka a gbachie akpa ego ahụ na mbụ a ga-echeta n'abalị iri dị n'ihu ugbu a a ga-ahazi ntụliaka ịlụ ọkwa gọvanọ n'ime steeti Osun bụ ebe aka na-achị steeti ahụ Adeleke ga-eso azọ ọkwa ahụ n'aha pati Accord odeakwụkwọ gọọmenti etiti George Akume akọwala ugbu a na onyeisiala Tinubu na-atụ atụmatụ inwe mkparịta ụka n'etiti ya na ndị bishọp ụka Katọlik nakwa n'etiti otu okpukpe ndị ọzọ gụnyekwara otu ndị ọzọ nwere aka oke n'ala anyị iji leba anya ma nwee mkparịta ụka banyere mkpesa ha na-eme banyere ọnọdụ enweghị nchekwa nakwa ọnọdụ ihe isi ike nke bụ chi bọọ a nụ ọzọ n'ala anyị ka ọ dị ugbu a n'ọzọ dịka ibe ya onye isi ala Tinubu etoola ndị ọrụ nchekwa n'ala anyị maka ịgbapụta ndụ ndị ahụ ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu tọrọ n'ime steeti Kwara nakwa steeti Niger bụ ndị ọnụọgụgụ ha ruru narị atọ na asatọ onye ụkọchukwu ama ama nke bi n'ime steeti Anambra Chukwuemeka Odumeje ekwuola ugbu a na onye ọbụla na-akwado ọchịchị gọọmenti Tinubu ka ọ dị ugbu a bụ nnọọ onye naara aka azụ nakwa ego mmachi agba naanị ka awa ole na ole gafechara aka na-achị steeti Edo Monday Okpebholo kwara aka na-achị steeti Osun Adeleke emo na naanị ihe ọ ma eme n'oche ọchịchị kemgbe afọ anọ bụ ịgba sọsọ egwu ọgụ egwu Davido onye nke bụ nwa nwanne gọvanọ Adeleke azaghachila ịkwa emo gọvanọ steeti Edo Okpebholo ugbu a site n'igosipụta n'ọba soshal midia okwe ule WAEC Okpebholo bụ nke jupụtara n'ọtụtụ D7 D7 ndị agha soja ala anyị egbosala ma chụọ ọsọ ndị na-anatara otu Boko Haram ụtụ ego n'ime steeti Borno ma si otu ahụ napụta n'aka ha ọtụtụ ngwa agha nke gụnyere AK-47 bụ ndị ha hapụrụ wee gbalaga ụlọ ọrụ nsipụta mmanụ ala nke Dangote nwe anọrọla n'ime ọnwa abụọ ugbu a gara aga na-agba ndị nke mbụ karịa mba US dịka ndị kacha erepụ mmanụ e ji efepụ ụgbọelu gaa mpaghara Europe ka ọ dị ugbu a njinji ejiela n'ime mba Thailand dịka otu nwata nwoke nke ka na-etolite etolite gbara afọ iri na anọ jiri egbe ntọntọ nke nna nna ya gbagbuo nna nna ya na nne nne ya zọpụ ụkwụ ma wụba n'ime otu ụlọ akwụkwọ sekọndịrị nọ ha nso bụ ebe ọ nọ gbagbuo ndị nkụzi ise tupu ọ gbagbuo onwe ya ndị ọrụ gbata gbata na-akọwa ugbu a na mmadụ iri na atọ nwetara mmerụ ahụ site n'igbu ọchụ ahụ ọ gwụ nụ bụ akụkọ ndị hiri ụdụ n'izu ụka a sonyere anyị na YouTube Facebook nakwa WhatsApp channel anyị na akụkọ n'asụsụ Igbo